e nwere ndị ebe a na-akwa basketi ama m ụdị ọrụ ọ bụ ka ị chọrọ ka ị gwa m agwa o dipendịrị ibe ị chọrọ maka na e nwere ezi oyi nwoke onye alọ ndizuọgụ gekwe ntị ka onye obodo bịakwutere di ya wee sị ya na ya bịara ka e were ya n'ọrụ mana ebe ya chọrọ ịlụ na ya chọrọ ịnọ n'ime kanta na-agụ ego ka ọ bụ ibe ya chọrọ ịlụ nwoke m a wee nekọta ya anya tụ bọọdụ onye obodo nwe onye ori ịmakwa ibe ji kwuo ya bụ ibe nwatakịrị eziokwu na onye ọbụla bụrụ ebu n'obugogbenu taa

igbo mụrụ nze mụọ ọzọ biko onye ọbụla gekọdụ ntị ka ije ọgụ na nka tụọ na ụlọ ude ntị na nsi olu bịa asị m onye ọbụla gekọdụ ntị ka m tụọ onye ude ntị na nsi olu bịa maka na ibe ji kwuo ya bụ ibe asị m biko unu dere dere na enu m na-asọrị unu nsọ onye owu ijele n'ezie bụ igburu na ọnụ m ekene gị nọmba wan ndị nọbụrụ niile ọnụ m kenere gị ịmakwa ibe ji kwuo ya bụ ibe ịma na eziokwu eziokwu ọkwa ka alụsị aha na aka na-agba ka e ji ekwu ya bụ ibe maka na alụsị bukaa ibu ọ nọba n'ajọ ọfịa ịmakwa ibe m na-ekwu gekwa ntị ka m gwa gị ibe ịma na arụsị ọbụna nwere ibubo na abụ esi ya nga ọkwa

odogwu nwa unu gekwe ntị ka m kwuo unu amakwa ajụjụ m na-ajụ maka na eziokwu eziokwu ọkwa unu ma na ọ na-abụ abịakarịla akụ n'ọfịa ka ibe kpọwa zuo ya alụ niile ọkwa nne ajụjụ m na-ajụ ụmụ ikorobịa be anyị o nwedịrị onye jebe akwụna a kụwara isi na-apụta kwuo eziokwu ebe o jere e ji kụwa ya isi ịmakwa ihe m na-ekwu ịma na eziokwu eziokwu akwụna ọbụna be ya na-agba ọkụ o si na windo mapụ onye debere ya akwa maka na o bu ngwa afịa wee gbanye wa ọsọ ọkwa nne asị m na eziokwu eziokwu ọ nwekwara ndị anyị ka mma anyị na-enyere aka asị m biko ndị ka anyị mma nyerekwuola anyị aka maka na aka niile aha nha anya o ji awa aka gbatịa aka ọ mazie aka ka aka ọkwa nne Ah! eziokwu na oge erugo eye na ọbụrụli ọgwụ n'ọgwụ ichie ọgwụ nwa Nanka nọ n'ọgbọ idu na ọba ezi ọyị m idu abịago ị na-abụkwa dị onye a na-ekwu ma o nwere ibe ọ na-emekiriri idu na ị bụ nnukwu mmanwụ idu na i so na nwa ka nwa idu na ọba a sị na ebe i si weta ibe i ji mee ma ọgọ mmaji kwuru mmaji onye idu na m ekene gị a sị na ọ ya-adịrị gị mma ị nụgo

Akụnna Eze Dibịa, kedu onye a na-ekwu okwu ya? Ego na-eku ume, odogwu nwa na eziagụ. Eziokwu eziokwu, ọkwa ịmụ ibe a na-ekwu na ọ nwekwara ibe a na-ekwu odogwu. Ha! Akụnna Eze Dibịa. ego na-eku ume n'Eziagụ nwa Eziagụ igburu na m ekene gị asị m na ọ ya-adịrị gị mma nwa Eziagụ na igburu na ọnụ m ekene ọchọ mgbe ọ ga-eme anya ọdachi egogo na ị nụgo biko biko gewenụ ntị ka m kwuo okwu maka na eziokwu eziokwu igwe abatagokwa nekwanụ anya na igwe elutego igwe a na-ekwu okwu ya

Ogbobi Ogbobi Obichukwu Adada Obichukwu Adada Ogbobi ọgaranya obi ede ọcha ọgaranya obi ede ọcha agụ tajiri egbe n'ọkpụ ya odogwu nne mụchara mechie ngada ọkwa gị Ah! ọkpọ egbe nduru ọnụ na-aba eji eji ọgụ n'ama Obichukwu Adada obi ego n'ọnụ m ekene gị asị ndị pụrụ ite pụọ ibe obe ị nụgo odogwu pụrụ ite pụọ ibe obe ekene nụ gị ekene nụ a sị m na ọ ya-adịrị gị mma obi n'igwe ya-eburu gị ụzọ kpere gị azụ

ijele n'ezie gị bụ odogwu n'ezie gị bụ odogwu odogwu nwa odogwu eji eje ọgụ n'ama ha onye ike dị mma ọgụ dị mma ọlụ agụ iyi onye ike dị mma ọgụ dị mma ọlụ asị m na ọya abụrụ gị mma Flesa nwoke m odogwu nwa ịma na ị na-eme ihe m na-eme ebe ọ bụ ka nna mara na onye ọ bụla ya eme ikorobịa mesikwa ya ike maka na ibe ọ bụla ị na-eme n'ụwa mekwa ya ọfụma enugo odogwu nwa asị m gị mere ikorobịa mgbe o kwere gị nwoke m maka ibe mmadụ ji ebi ụwa bụ ka ọ dị ndụ dịka nka mana ọ na-awa onye kara nka ume obi na-awa aja enu nara onwe ya eziokwu eziokwu bụ sị na m ekele gị

Obichukwu Adada odogwu nwa Obichukwu Adada obi ego abụkwa anụmanwa sị m ị na-akpara m agwa ibido ebe na mbụ kpara ya wee ibe

mana ibe ọbụla nwere isi nwere ọdụ isi na etiti na abụ ibe na ụlọ ya bụ ya ọkwa nne mana o nwere ibe igbo ji biri ọkwa ịma na ndị ọbụla nwere ibe ha ji biri bụ ibe o ji bụrụ na nkụ dụ na mba ji eghere mba nni a sị m na ọya adịrị gị mma odogwu nwa na ọya adịrị gị

sị m gị na-enekwa m anya odogwu nwa na m na-ekene gị ekene n'ọnụ ọkwa ịma na ikpere naabọ ka nwa ewu ji aṅụ nne ya ala sị na ana m ekene anụ nwere ibuba na-esibi ya ngọ asị m na alụsị nwere ibuba na-esi ya ngọ sị na ị bụ odogwu nwa ee, nwa mụtara ọfụma onye akọ dị n'ụwa n'oji ilo nwoke ọma ekelekwa nke ọzọ Fletcher ọkwa ị na-abụ odogwu maka na eziokwu eziokwu ị maka alụsị aha na ọkwa aka naabọ ka eji ebu ya ọ ji ahụ alụsị bụ ka ịbụ ọnaba n'ajọ ọbịa maka ọnọdụ nwụrụ nso nwaanyị amaji elu merụọ ya n'ike ọkwa ị ma na ajụ- ọkwa ị ma na ngwa bụ na na-abụ uji kepụrụ onwe ya n'osisi maka na o teka m gwara ndị be anyị n'eziokwu eziokwu ma malikwa na ọ na-abụ ogori nụọ di naabọ ọ mara nke ka ya mma mana ọ na-abụ ibe nna bụ ụmụ ikorobịa be anyị maka nwoke ọbụna nụrụ nwaanyị naabọ na obi ma egbu aba na ọ nakpọ ụla maka na i chee ihu akụkụ onye nke ọzọ asị na ị kpọrọ ya asị ọ wụrụ nnene Phyno na m ekene gị odogwu na ọ ya-adịrị gị mma asị m na ọ ya-adịrị gị mma ị na-anụgbara igwe m na-ekwu Blaze nwoke m ị na-anụgbara onye Phyno biko bụ bugara nye ụkpa ekene bugaara m Phyno ụkpa ekene

eziokwu eziokwu Phyno nekwa anya ka m gọọrọ gị ọfọ asị m na na South Africa na ọ ya-echekwa gị maka na ana ọbụna chekwara ugo chekwa egbe na ọ naghị etigbu nwa ụrịọm ị nụgo asị m na ị ya-agara onwe gị ije awele ị pụba ọpụba ọpụpụ gị ga-awụrụ ije ose ọjị maka na ose ọjị adị eje ije ifele cha cha asị m na ị ga-abụ mmiri maka na mmiri enwe ilo ndụ gị ga-abụ ndụ nnu maka na asị akpọ nnu ọkwa ya ka nwoke na nwaanyị ji ya eji eri nri ọkwa nne odogwu nwa na m ekene gị asị na ọ ya-adịrị gị mma afụrụ m ife ị na-emere m ebe i si nweta ya bụ ife mmaji kwuru mmaji chukwu kere ụwa ka m na-ayọ biko nụ ogologo ndụ na alụ ike chukwu kere ụwa biko nụ nyere m Phyno ogologo ndụ na alụ ike itikwele nye utu nkeni maka ọkwa ya bụ isi ekpele ị mara nwoke ọbụna tetara ụla ụtụtụ ma utu ya akwụ ọtọ di anyị ya jekwe ụlọ ọgwụ na mmadụ anwụrụgokwe Ojoro Igbo be anyị Ojoro Igbo na m ekene gị taa odogwu nwa na Neni nwanne Power Mike na be anyị the world strongest man ka a na-ekwu okwu ya Power Mike odogwu ndụ gbachara mgba jide onye Greek ma kpụnye ya anya ọ nwụọ n'ike ọ tụrụ onye Greek na ana ọbụla onye Greek je gbawasịa eburu ya jee na hospital ebe ahụ ka ọ nọ naba mgbe ọkwa nne taa ndị Power Mike odogwu ọnụ m kelere gị n'ebubu asị na ọ ya-adịrị anyị mma asị na ọ ya-adịrị anyị mma